Moni ndine Jack. Ndakulandirani macheza a sabata ino. Ndiye monga mwa mwambo wathu ine chakumwa chimenechi. Inunso gwirani chanu. Ndachigwira lero chakumwa. Eti ndiye tiyeni ticheze. Tsono nkhani yoyamba ikhala ina ina iti ndi dziko la niger mwaidziwa niger ali around maiko ngati achina burkina faso niger mali ende onse oti anali under france kwa zaka zambiri nthawi ya colo- colonialism endiso amayankhula french Chifukwa choti anali under France. Maiko amene agalukira France nkupezeka kuti athamangisa ma French kunena kuti afuna azizilamulira okha. Magulu a achina Traore awa, maiko ake around amenewo eti, apezeka kuti asaina deal ndi Russia, deal yake yokumba ma minerals kunena kuti Russia izikakumba ma minerals ku Niger nde ma minerals eni eni amene akuwafuna ndi uranium nde mukuziwa kale zomwe amapangira ndi uranium eti apangira zinthu zosiyanasiyana kuphatikiza zida eti nde awo imeneyo ndi nkhani yathu yoyamba kunena kuti dziko la Niger yasaina deal ndi dziko la Russia kuti azikakumba ma minerals awo Tsono kumbali ya true crime eti ku South Africa kudera la Mpumalanga akuti mtsikana wina dzina lake Nompumelelo Gumeni amakhala ndi chibwenzi chake. Nompumelelo wa zaka 22 akhala ndi chibwenzi chake anali ndi mwana kapena kuti ali ndi mwana wa zaka ziwiri. Iye ndi chibwenzi chakecho kunabwera cousin wake wa mamunayo kaya amazacheza anthuwo nde anayambana. nompumelero ndi mamunayo nde ati mamunayo wakatenga petrol kumuthira nompumelero nkumukankhira mu chipinda sister wake uja kati cousin wake ena akuti sister wake ena akuti cousin wake akuti kuthamanga kuti akaletsetse nde chifukwa kuti amaletsetsa ati wangomugwira ndi iyeyo kumkankhira mu roomumo kuwakoleza moto ndikukiya chiseko nkuwasiya kuti apse ndi m'bale wake yemweyotu kaya anayambana chani nde anthu anakwanitsa kuzimitsa motowo nkuwatulutsa azimayi awiriwo koma akuti avulala kwambiri moti olo amayi ake a Nompumelelo akunena kuti sakukhulupirira kuti mwana wawo achira kuti adzukapo nde chifukwa choti onse avulala kwambiri sakuyankhula panopo palibe amene akudziwa kuti chinachitika chenicheni ndi chani kuti zifike pamenepo. Akakhala mwamunayo sakumutchula dzina koma ammanga. Ammanga panopo angodikira kunena kuti mwina wina adzidzimuka ayankhula pa azimayi awiriwo koma pakali pano palibe amene wadzidzimuka. Zoopsa kunena kuti eh mwadziwa zoti anthu pena pake timazaopsa kunena kuti kukwiya kwake kwa mtundu wanji munthu mpakana kumukoleza moto mayi wa mwana wa kwa zaka ziwiri, mwana wa zaka ziwiri imagine eti koma imeneyo ndi nkhani yomwe ikuchitika ku south africa ndeno izi zimangofuna kunena ku ku malawi konko eti kunena kuti akuti bambo wina dzina lake shannon munthali eti akuti anatenga galimoto yake anayendesa nkupita kukayima pa shop anatuluka mgalimoto muja nikuyenda pansi kupita pa bridge kukapeza kuti anadumpha kuziponyera mu mu Shire river i think ndi mu Shire river anapeza kuti asowa sanawatani sanawapezeso anthu anawaona ndithu kuti asiya galimoto ayenda kupita kukaziponya mu mtsinje zomvetsa chisoni eti komanso zowawa zowawa kwambiri kwa osiyidwa komanso you start to think kuti munthuyo chimamuchitikira nchani mmoyo mwake kuti afike point imeneyo eti kunena kuti depression ndi chinthu choopsa ko kwambiri komanso titi ma mental health issues kuti sometimes kungofunika kuti kaya tinganene kuti tizichitana cheki zina ndizovuta nanga si munthu sudziwa kunena kuti chimachitika chenicheni ndi chani koma inali nkhani yoti inakhudza kwambiri. Zomvetsa chisoni kwambiri kuti munthu kufika point yopanga chiganizo chimenechocho ndikupita kukadumpha mmadzi choncho. Zoopsa kwambiri. Zomvetsa kwa especially kwa otsalawo zoti aziti chachitika nchani eti. Anthu amalemba zifukwa zosiyanasiyana kuti iyayi chifukwa choti anali ndi ngongole za betting izozo sindikudziwa ngati zili zoona eti palibe palibe umboni onena kuti chifukwa chake ndi chimene chocho koma ndizomvetsa chisoni kwambiri kuti zinthu ngati zimene zozo zatani zapangika nde mu nkhani zina the next nkhani ndi iyi ku saudi arabia pa 30 july anthu anakwera chi roller coaster ride ichichi zimakhala zosiyanasiyana zima roller coaster ride ine ndinachikwerapo china chake changati hammer kanali koyamba ndipo kotsiriza sinzabwerezanso nde anthu awawa anakwera ichi makhala ngati kunjoya eti ndimo mathamanga chani amaletsa anthu oti ali ndi bp anthu oti ndi odwala nde anthu amanjoya apo chonchi eti malipira basi makhala maminitsi ochepa nde ichi chapezeka kuti chathyoka chathyokera mmwamba Palibe amene wafa koma akuti anthu between 27 to 30 avulala kwambiri. Komanso zina zomwe zikuchitika pa dziko lapansi ndi izi. Nde dziko la Angola kwavuta kwambiri ku Luanda capital city yawo kuli ziwawa zosaneneka and ziwawazo zayamba chifukwa choti boma linachita decide kuti likweze mafuta by 33% nde anthu ndiokwiya kwambiri anayamba ndi akuti oyendesa ma taxi i guess mwina oyendesa ma minibus chani kunena kuti akupanga ngati mademo iwo anangopanga mademo pang'ono koma peza kuti gulu linalowerera zonse ndikusokonekera kuchita go out of hand anthu kuyamba kuphwanya mashopu kuphwanya zinthu kumangoba katundu nde awononga kwambiri mpakana apolisi anapita kuyamba kumawombera apezeka kuti apha anthu 22 pamene anthu 200 avulala kwambiri ali m'zipatala, anthu 1,200 amangidwa. Ndiye kuli chisokonezo kwambiri m'dzikomo ndipo awononga zinthu kwambiri kuti zidzamangidwenso zidzakhala kuti padzavuta chifukwa choti zinthu zambiri zawonongeka. Koma kukadali mpungwepungwe, sizikudziwika kuti zitha bwanji. Iyo nde update chabe ya ku Luanda. m'dziko la Angola. Nde mu 1995 ku USA bambo uyu Macarthur Wheeler anatengana ndi anzake kupita kukaba kukawachita rob bank nde mene anapita anapita sanavale ma mask iyayi nanga si nthawi zambiri anthu akamapanga zimenezo amazitchinga nkhope amavala ma mask atenga zida zawo kulowa m'bank muja kuopseza kuba ndalama nkumapita nde zimavuta kuwagwira kwake koma Macarthur anapezeka kuti anangolowa ndi anzakewo nkumachita kuiyang'ana kamera kumasekerera atanyamula mifuti anaba ndalama banki yoyamba nkupitanso banki ina ku pittsburgh atachoka kumeneko anathawa anthu onsewa atatu anagwidwa tsiku lomwelo ndi apolisi amadabwa kuti anthu asanavale ma mask why kumachita kuisekerera kamera mpamene anazindikira adamva atawauza wina mmodzi wa atatuwo kunena kuti ayi Macarthur anatiuza kuti anamva kunena kuti ukazipakapaka lemon juice

Macarthur anamangidwa zaka 24 m'prison. Anzakewo analandira zilango zosiyanasiyana wina zaka 5 wina 15. Iyo nde ya Macarthur Wheeler. Kupanda nzeru kwa Macarthur kunadodometsa ma psychologist mpaka anampanga study. Conclusion ya study yawo inali iyi. nkhani zina uncle two face kaya titi 2baba ku nigeria amukwatira mkazi wawo watsopano wachilendo uja natasha pakumveka phekesera kuti ndi odwala ndi kale nde mukudziwa anthu dziko ndilovuta ili kunena kuti anthu anakwiya anayankhula zambiri kapena titi tinayankhula zambiri koma akupitirira kumukwatirabe mayi uja penanso mwinanso anthu enanso kuti amayankhula nawo zambiriwo apita nawonso kumakataninso kumakalulutira nawo nde dziko lapansi limenelo kwina tingoti congratulations nanga tinena kuti chani bola ngati a annie idibia ali bwinobwino koma iyo ndi update chabe ya uncle two baba akuti akubereka mwana wachi namba 8 kaya mzimayiwo kangati pamenepo nditafika pamapeto pa macheza athu a tsiku la lero mukhale ndi tsiku lopambana zikomo kwambiri